Krismas erubego gwa m ihe m na-eyi n'ụkwụ kpọmkpọm shu kpọmkpọm shu kpọmkpọm shu nwanne m ekeresimesi erugokwa nso gwa m ihe m na-eyi n'ụkwụ m Mm? daalụnụ ụmụnne m nnọọnụ n'isonyesi m ike n'ime asụsụ igbo amaka ama m na ụnụ rahụsiri ọfụma tetekwa n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla ngwa ka anyị kene chukwu onye mere ka ndụ fọdụrụ anyị n'ụbọchị nke taa nwanne m gee ntị ekeresimesi erugo ọ fọrọ mkpụrụ abanị ole ma ole ee agba ekeresimesi biko ihe m ji maka ya wee bịa wụ okwu ndụmọdụ maka ndị na-eche na ọ wụ na o nweghị ihe ha menwuru n'ekeresimesi 2022 a na ha ma menwu ya ọzọ n'ime ekeresimesi 2023 nwanne m jirikene ya nwayọọ nwanne m echezina ụdị echiche ahụ jirikene ya nwayọọ ka ofe rọrọ arọ wee zuoro anyị nri ụfọdụ ndị nne na nna anọrọla na-agbagharịa ọtụtụ ndị anọrọgo na-agbagharịa ekeresimesi ndị chọrọ imegharị ụlọ ndị chọrọ ipenti ụlọ mm, ndị chọrọ igo ụgbọala ọfụ ndị chọrọ ime ọtụtụ ihe dị iche iche ndị chere na ha agharịpụgo onwe ha nwanne m ịgharịpụghị onwe gị biko ka anyị werekenụ ya nwayọọ ma ọ bụrụ na i menwughị ya n'ime ahọ 2022 a ị ga-emenwukwu ya n'ahọ 2023 ihe kachasị nke ihe kachasị nke wụ ndụ chukwu inyekwa anyị ndụ na anyị dụrụ ndụ baa n'ahọ 2023 na ihe ọma niile ga-emekwara anyị ma i menwughị ya n'ime 2022 nwanne m ị ya-emenwu ya n'ime 2023 biko jiri ya nwayọọ adọkasịzina anụ onwe gị enyezina mkpụrụ obi gị nsogbu echekasịzina na oke echiche na-ebute ọbara mgbali elu oke echiche na-ebute ihe dị iche iche oke echiche na-ebute ume nkoropụ biko jiri ya nwayọọ na i gotenwuha akpụkpọ ụkwụ i yiri n'ime ahọ a abụghọ na ị ma gote ya na jenụwarị ị ya egote ya maka na ihe krismasị a bụ ka nkụ ọ ya mere na ọtụtụ ndị na-etinyecha aka n'ihe ọjọọ dị iche iche ọtụtụ na-eme ka ha wee gbaa moto ha erie nke ha rie nke onye ọzọ Ee, eh? biko ka anyị kwụsịkelenụnụ ka anyị kwụsịkelenụnụ iche ụdị echiche a na nya wụ ihe jọgburu onwe ya nwanne m jiri ya nwayọọ na ihe ọbụla dị ọkụ ya-ajụ oyi ma i menwughị ya n'ahọ a ahọ ọzọ ị ya-emenwu ya ọ wụ ihe m sịrị ka m gwa ụnụ biko ka ụnụ jirikene ya nwayọọ na ihe ọma ada agwụ agwụ ekeresimesi ada agwụ agwụ o biko ị nweta ozi a tụsaa ya ee ka ọtụtụ ndị wenata aka n'ihe dị iche iche a na-eme n'ime ekeresimesi a ndị na-ewere nwanne ha lee maka ekeresimesi ee ndị na-ele enyi ha ndị na-ele ikwu na ibe ha ndị na-eji ele anụ onye ọzọ ka e wee mee ekeresimesi ndị na-eji ezu ohi ka e wee mee ekeresimesi ee bikonu bikonu ka anyị hanata ka anyị hanata ka anyị ji na ekeresimesi ada agwụ agwụ ee anyị emenwu ihe n'ahọ a ahọ ọzọ anyị ga-emenwu ya ihe ọma mere gị na jenụwarị ekeresimesi ka ọ wụ o merụ gị na febụwarị ekeresimesi ka ọ wụ o merụ gị na maachị ekeresimesi ka ọ wụ mgbe ọbụla o ji merụ gị o merụ gị na nọvemba ekeresimesi ka ọ wụ iwu ejihụ na ekeresimesi ahụ ee na ọ wụkatị na ị ga-ejezi mewe nke a mewe nke a mewe nke ọzọ mgbe ọbụla ihe ọma mere gị ọ wụ ekeresimesi gị ghọta ya otu ahụ maka na otu ahụ ka m si ghọta nke m ọ dị enye m nsogbu ana m echekasị onwe m ee otu a ka ọ dị ekenekwa m gị biko tụsara m ozi a nwanne m daalụkwanụ na i sonyesi m ike n'ime asụsụ Igbo amaka ka emesịa